um igbo bụ igbo ekenena m ụnụ wọ na-asụ ụnụ nke onye chiri ya zere ụnụ ụmụnne m a ka m bụkwa akụ nwa okwu okwu nwa ọzọ bụla na akwụ na-eri abụ nkọrọ ụmụnne m na-ene onyonyo a na ọ na-eme a na-ekwu ochie ọzọ a na-eme anyị na ndị ebube agụ a so na ee na palace ka a na-eje maka na ekwere ebu nwanne anyị nwoke bụ mebisi ahụ bụ commander na egbe wee kwee n'iwu ya ee na o nwere ife nwa mmanụ mere ee na-aga eje na palace na palace ka anyị na-eje na ị na-anya nwere onye obi dị mma Ọba dị very hot now Ọba dị very hot now ọ ife na-ekwu nwanne m ka ị gwa Ọba afa gị afa m bụ Christian Ọgọegbunam Igwilo, former chairman Ọkpụnọ Ụmụọgalị village union. okay sir ee anyị chọpụtara na na-enwe nnukwute fracas tata ndị a na-akpọ ebube agụ na-achụ commander Ọba youth ọsọ ma gbabata na quarter o maka ọ gị bụbu gị bụ chairman ya bụ quarter ị chịsịa wee ranye onye ọzọ n'aka kee ife ị nwere ike ịgwa anyị ya bụ ife a anyị fụ na-eme tata kee ife ị nwere ịgwa anyị maka ya enwere ezigbo nchekwa n'obodo a anọ m n'iru be m tupu ndị ebube agụ a wee chụrụ mebisi a bụ commander ndị Ọba youth wee chụbata na be um, be ebelechukwu ọramadike na iru be m so ndị a bido openuo fire na-agba egbe enu ha na-achụsasị mmadụ small time fa akpụrụ mebisi akpụpụta na-eti ya ife na-ajụgasị ụmụ ajụjụ na-asị ya confess na ahụ na ọ bụrụ na ọ confessrọ fa eme ya ife so mebisi a na-asịkwa na o nwekwa nke ya ma ka na-eti ya ife so mụnwa nọrọ na-enene fa small time fa driver ofu n'ime fa bịakwute m jụba m ma m ma moto a m sị a na ama m moto a ma jụọ m ma m ma onye nwe m sị a na commander Ọba youth kwasị m commander Ọba youth na ha bụ ndị ori wee sị a na ha bụ ndị ori na-ebe ezi ma bụ moto va nke ọzọ sị ọba ajụzina m ajụjụ kwa ngwa ka va bụ wee buru moto wee pụọ bịawa na palace a m wee sobekwa fa bịawa na palace igwe a ọ bụrụ na palace igwe be anyị ka fa nọ so nọ ife m fụ na Ọkpụnọ Ụmụọgalị taa daalụ okay sir daalụ ka ị gwakwa afa gị ọzọkwa afa m bụ Ọgọegbunam Christian Igwilo former chairman Ọkpụnọ Ụmụọgalị Ọba okay sir daalụ rinne na okwu a ị kwunyere anyị ee daalụ rinne ee eh, nwanne m anyị kenere gị ee eh, ka ị gwagodo Ọba afa gị afa m bụ Mazị Ọramadike president commander Ọkpụnọ youth efe onye ji Ọba general amalụ okay sir ee eh, ihe a na-eme ị nwee ike ịkọwatalụ anyị ma ọ bụrụ ife anyị because na anyị mere nchọpụta na Ọkpụnọ ebe ị bụ commander ka ihe a ebido mebe enwere ife ị nwere ike ịkọwalụ ndị Ọba otu ebe ife si mee ife a mere na commander Ọba general nọ anyị wee napụta ebe anyị ka anyị nwere anyị nwere patrol ka Ụmụọgalị anyị wee napụta ka anyị jebezie na Ụmụọgalị ebe anyị jee patrol wee pụta akwụkwọ ndị ebube agụ ka anyị wee kwurebe ugwu ka anyị paakị ya ka ọ nọta bentina ka nọ na bentina ndị a arịtuo nnọọ ekwekwa ka ka opening fire tutum tutum na-agba anyị egbe mebisa onye dutu onye gbara egbe ntụ a ị mara ife o che n'obi mebisa onye aja moto bụ agbagide m na jere ndị eso ji anyị wee ruo ebe m be m dada apaka moto ka anyị pụta ndị a trace kwa anyị gbababe egbe na be m tutu tutu m abịsị m na-agbawa bido amụ na-agbazite egbe agụ mụ mma aja naba ejide kọmanda Ọba yutu asịrị akpọnọ kidnapa stil ndị ori o nwere ife na-ebofọrọ ya ife na-agba ya egbe emete m imo Eh, anyị achọzi ndị ebube agụ biko ụmụnne anyị biko ekwukwa m okwu a na platfọm anyị achọzi ndị ebube agụ biko ka anyị chọba anyị jiri ụtụtụ chọba ewu dị oji ebe ọchịchị na-abụ ewu dị oji biko na aka m ndị ebube agụ ọ bara nweta akụkụ nnepa mụ bịara obodo adọrọ mma abịa na-agbagbu onye nke anyị ji ụzọ na-agba abụna abụna abụna anyị nwere anyị nwere patrol today ọ bụ na agbagbuo tu kọmanda agbagbuo nke jeneral agbagbuo nke ọbụla ọrụzinụ eh? Daalụ nwanne m. ndị ọbụ ndị ọbụ ọrụzinụ eh? Hey, Anyị ọ gị anyị biko kelere. tinyekwu ọnụ anyị achọghị nchukwu anyị ọnụ anyị achọghị ndị ebube agụ biko eji anyị ntafe sekuriti ka m gara mmadụ sekuriti anyị nọkwa m ọrụ biko fada ajụ ese